Nin y'an ye an ka jɛmukan kura dɔ de kan jɛmukan in ye jɛmukan jumɛn ye ko ba minnu kɛra sunkalo kɔnɔ an y'a lajɛ an n'an ka karamɔgɔkɛ an ye karamɔgɔ min wele n'o de ye asɛki abdurahim dante an n'ale de bɛna jɛ ka nin émission in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ n'Ala taala ka jɛn ye inchallah bi ta in yɛrɛ an bɛna kuma di an ka karamɔgɔkɛ ma n'a sɔrɔ folikan b'a bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma sanni an ka don an ka mawudu kɔnɔ asɛki abudurahim dante asalamu alekum warahamatulahi wabarakatu walekum salam warahamatulahi wabarakatu an bɛ an lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔw la ka ɲini masa taala fɛ ala k'an bɛɛ fɔta ɲuman ma ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ nin kaloba min filɛ nin ala k'an garisɛgɛ a hɛrɛ la n'a kanhɔrɔnya n'a jurumuyafa Ala ka sunkalo caman don an si kɔnɔ amina yarabal alamin amina yarabi inchallah n'Ala sɔnna ma o kɔfɛ sisan an bɛna don an ka bi sigida kɔnɔ ya Sɛki Abudurahimu n'a fɔra ko koba minnu kɛra sunkalo kɔnɔ naam e yɛrɛ i bɛ se k'a daminɛ jumɛn de la tɔyib ustazi Tarawele ayiwa ɛɛ ko minnu kɛra sunkalo kɔnɔ a hawadisiw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ nka ni mɔgɔ ko k'i ka kuma i b'a ye k'a fɔ i hakili bɛ jigin hadisa fɔlɔ min na o ye koba fɔlɔ min n'o kɛra sunkalo kɔnɔ o de ye ala kira yɛrɛ donni cidenya bunankun kan a ni mɔgɔw tɔw bɔla ɲɔgɔn na don min na o don kɛra sunkalo don kɔnɔla de la a ye relation sɔrɔ ka bɔ Alahu subahana wataala yɔrɔ ni Jibirili ka jiginni ye a kan gaaru hira kɔnɔ o la o ko belebeleba nin fɔ cogo wɛrɛ la n'an bɛ se k'a wele k'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ jiginni o fana o ye fɛn ye min n'a kɛra sunkalo kɔnɔ o de ye ko ba ye n'ala sɔnna ma peut-être an da bɛna don min na bi ka walawala insha Allah ni n y'i ka kuma faamu bi ta in an bɛna kuma wahayu yɛrɛ jiginni ani kuranɛ yɛrɛ jiginna sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ an bɛna kuma o de kan ni n y'i ka kuma bɛɛ lajɛlen faamu insha Allah donc an b'a daminɛ mun na sisan o wahayu yɛrɛ jiginna cogo di To ala k'an bɛn sawaba ma ustazi Abubakari yɔrɔ n'i ye sira kitabuw lajɛ o b'a fɔ ibn Hisham b'a lakali k'a fɔ k' ala kira sɔlɔlahu alaihi wasalam tuma na min na n'a si sera san bi naani alahu subhanahu wa taala y'a suganti k'a kɛrɛnkɛrɛn ka nabiɲumaya di a ma ka tila ka cidenya di a ma k'a ci ka taa hadamaden bɛɛ lajɛ lajɛlen ma k'a kɛ bagabagalikɛbaga ye k'a kɛ nisɔndiyalikɛbaga ye ee o de ye fɛn ye fɛn min b'a la ni dɔnni jeturaw bɛɛ lajɛlen bɛ taa o de kan k'a fɔ ko ala kira sɔlɔlahu alaihi wasalam a ye bonya nin sɔrɔ k'a to san bi naani kurtubi b'o lakali ibn kasir b'o lakali ani dɔnni jetura caman kɛrɛnkɛrɛn bolo ma allah subhanahu wa taala ka aya dɔ bɛ yen suratu yunusu kɔnɔ faqad labistu fikum umuran min qabili afala ta'qilun ko hakika la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye waati caman kɛ aw makankaw cɛma a b'a dɔn ka dɔnnakari a ye denmisɛnniya kɛ a b'a donyɔrɔ dɔn a b'a bɔyɔrɔ dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don kalankɛbaga tɛ a b'a dɔn k'a fɔ a mɔna cogoya min na ɔ bi ni a nana ni cidenya ye siga t'a la k'a fɔ o ye fɛn dɔ de ye mun n'a kɛrɛnkɛrɛnla ni o ye ɔ ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ ye san bi naani kɛ n'i ye ka tɛmɛ siga t'a la k'a fɔ a ka c'a la fɛ i kan k'o tigi dɔn k'o dɔnnakari n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ko nin tun kunfa b'a la kɔrɔlen mhm. i tun b'o dɔn a la san bi naani kɔnɔ o de kama n'an ye dɔnnikɛbagaw ka kuma lakalisenw lajɛ mhm. kɛrɛnkɛrɛn bolo ma wahayu ko kan mhm. o b'a fɔ ko tɛnɛndonya dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ ka mɛlɛkɛ jibril ci ka taa a ma k'a to garu hira kɔnɔ o kɛra sunkalo kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a cili san fɔlɔ n'o bɛ bɛn tubabu san san kɛmɛ wɔɔrɔ ani tan ma isa bange san san kɛmɛ wɔɔrɔ ani tan a don bɛ bɛn o de ma voilà donc ala a bɛ bɛn o de ma naam six cent dix mm-hmm. effectivement mm-hmm. donc eh, tumana min na ni jibril jiginna a kan mm-hmm. a jiginna a kan eh, gharul hira n'a bɛ fɔ a ma ko jabalu nur yɔrɔ kulu kofɔla fɛn eh, cidenw yɛrɛ ka histoire kɔnɔ i b'a ye kulu bɛ kofɔ tuma caman ni isa ka histoire ta i b'a ye kulu ko kuma b'a la a b'o cogoya fɛnɛ la ala bɛ kuma musa fɛ tuma min na a kɛla kulu de kɛrɛfɛ a b'o cogoya fana la ala kira sallallahu alaihi wasallam ale y'a ka bonya nin sɔrɔ k'a to kulu yɛrɛ wo kɔnɔ eh, o de ye fɛn fɛn min b'a la ni kuranɛ yɛrɛ b'o pereperelatigɛ shahru ramadan ko sunkalo kalo allazi o de ye kalo ye unzila fihi alquran kuranɛ jiginna a kɔnɔ voilà donc euh, ni aya nin b'a pereperelatigɛ k'a fɔ siga t'a la k'a fɔ kuranɛ jiginni daminɛna sunkalo kɔnɔ

k'i k'a dɔn k'a fɔ anw ye wahayu ci ka taa e kira ma i n'a fɔ an ye wahayu ci cogoya min na ka taa nuhu ma wa nabiyina min ba'di ani nabiman tɔw nuhu kɔfɛ donc n'i ye nin kuma ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ wahayu min n'o cila ka taa nabiman tɔw ma o wahayu kelen nin de fana cila ka taa ala kira ma ciden kelen min tun bɛ ci ala fɛ ka taa a ka jɔnw ma n'o de ye jibril jibril kelen fana de jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ni wahayu ye ee naam i ka nin yɔrɔ in kuma la o b'a jira k'a fɔ ciden kelen pewu de jiginna ka na ala ka ciw lase ka ciw lase a ka nabi ɲumanw ma na o ko kalifalen don jibril ma ee ustazi abubakar an ba aisha bɛ hadisa dɔ lakali o hadisaw kɔnɔ an bɛna wahayu yɛrɛ jiginni kisa bɛɛ lajɛlen faamuya hadisa don hadisa min b'a la ni bukhari y'a mafila muslimu y'a mafila musnadu imam ahmad fana y'a mafila Ka a fɔ ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko fɛn fɔlɔ fɔlɔ min a ka nabiɲumanya daminɛna ni fɛn fɔlɔ fɔlɔ min ye k'o de ye subo ɲuman ye o de ye subo ɲuman ye fakana la yara ruya illa jaat misla falaki subuhi ko ala kira sallallahu alayhi wa salam mhm. k'a tun kɛra k'a tɛ subo ye mhm. fo subo ka réalité kɛnɛ kan i n'a fɔ fajiri kɛnɛ bɛ bange cogoya min na donc n'i ye nin yɔrɔ faamu n'a sugora min na o bɛ tila ka bange a ye kosɛbɛ kɛnɛ kan voilà donc eh, ustaz abubakar u b'a fɔ mhm. k'a ye kalo wɔɔrɔ de kɛ nin na k'a daminɛ eh, rabi ul awwal mhm. ala kira sallallahu alaihi wasallam a commencé la n'a ye fɛn fɛn min ye subo la mhm. ni dugu jɛla a bɛ n'a fɔ filimu de bɛ ka tourner a ɲɛ kɔrɔ donc a bɛ fɛn dɔw ye subo la ka bɔ ala ka hayiba na ala ka bonyaw ni fɛnw na n'a wulila fana ala b'olu réalitéw yira a la kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko dɔ kun b'a kan rabi ul awwal a b'o cogoya la a y'o kalo kelen bɛɛ kɛ a bɛ subo ye don o don a b'a ye rabiu al akhir a y'o fana kɛ tuguni don o don a bɛ subo ye jumada al ula a y'o fana kɛ tɔ don o don a bɛ subo ye jumada al akhira don o don a bɛ subo ye ka arajabu k'o cogoya la ka shabani k'o cogoya la kalo wɔɔrɔ complet don o don ni ala kira dala sallallahu alaihi wasallam a bɛ subo ɲumanw ye n'a wulila o subo ɲuman ninnu bɛ tila ka réalité kɛnɛ kan ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye kalo wɔɔrɔ kɛ nin cogoya nin na to a ye kalo wɔɔrɔ kɛ nin cogoya nin na sunkalo kɔnɔ o de dalen don shabani kan sunkalo kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn pip jibirilayi nana a ma donc n'an y'a faamu wahayu yɛrɛ jiginni daminɛna ni sugow ye fɔlɔ voilà ka kalo wɔɔrɔ k'o la kosɛbɛ ka da kan kalo wɔɔrɔ nana dafa wagati na an ba aisha ka hadisa wɛrɛ bɛ yen tuguni a b'a lakali k'a fɔ ko subo k'ala kira ko ko subo ɲuman k'o ye eh, nabimanya kilayɔrɔ bi naani ani wɔɔrɔ ye c'est-à-dire n'i ye nabimaya kila k'a kila kila a kila bi naani ni wɔɔrɔ la ko subo ɲuman bɛ bila o bonda de kɔnɔ ɔlɔ subo ɲuman b'o o palasi de sɔrɔ ani wɔɔrɔ naam nabimaya kila yɔrɔ bi naani wɔɔrɔnan ko subo ɲuman b'o palasi de sɔrɔ cidenya bunakun kan donc o de b'a jira an na k'a fɔ ko sibo ɲuman ala bɛ a dabɔ kama ka muminuw lanisɔndiya i n'a fɔ ala kira yɛrɛ y'a fɔ ko wahiw tɛmɛna ka sibo ɲuman to la sibo ɲuman min n'o bɛ muminuw lanisɔndiya ko dɔ b'i kunkan n'i ni ala ka di i bɛ da ni ala tɔgɔ ye a ka ca ala fɛ i bɛ sibo minnu y'o la sibo ɲumanw don a bɛ kɛ tuma dɔ la k'i bilasira i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka o subow tɛ sariya dɔ ɲini k'a fɔ ko ko o waleya wala dɔn o kɔni dɔnnikɛbagaw y'o fɔ o cogoya la ɛɛ ustaz n'i ye jateminɛ kɛ kalo wɔɔrɔ a bɛ subo ɲumanw ye kalo wolonfilanan dɔrɔn ci a donna cidenya yɛrɛ bunakun kɔnɔ bɔn dɔnnikɛbagaw ko ko pour que i ka nin kow faamuya k'a dɔn ala ka kow bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu b'a la mhm. automatiquement n'i y'a jate minɛ dɔrɔn mhm. i b'a ye ten k'a fɔ ala ko yɛrɛ de don quoi o b'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ mhm. ala kira y'a fɔ ko subo ɲuman a bɛ palasi min sɔrɔ cidenya bunakun kan o de ye n'i ye cidenya ni nabiya tila ka taa tilayɔrɔ bi naani ani wɔɔrɔ tilayɔrɔ bi naani wɔɔrɔ n'i y'o jate minɛ ala kira ye san mugan ani saba de kɛ relation b'a ni ala cɛ wahayu sira fɛ san mugan ani saba relation bɛ ala kira ni ala subhanahu wa ta'ala cɛ san mugan ni saba ok bɔn san mugan ni saba n'i y'o jate minɛ i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta san kelen o tɛ kalo tan ni fila ye kalo tan ni fila n'i y'o sigiyɔrɔma mugan ani saba yani eh, isna ashara fi eh, eh, salasa wa ishirin tayib n'i y'o o fi o la o bɛ joli d'i ma o bɛ yani miyatein wa sita wa sabɛin de d'i ma de 276 n'i y'a faamu naam N'i ye kalo tan fila kalo tan fila wala ni saba la 23 la o bɛ bɛn yani 276 ma kɛmɛ fila ani wala 276 n'i tilala k'o tila bi naani ni wɔɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka kɛmɛ fila ni wɔɔrɔ k'o tila bi naani wɔɔrɔ cɛ i a bɛ bɛn kalo wɔɔrɔ de ma ala kira ko ko subo ɲuman a bɛ bɛn nabimanya tilayɔrɔ bi naani ani wɔɔrɔ de ma donc ala kira ye san hakɛya min kɛ n'i y'o hakɛya ta k'o gosi o daw la n'o de ye nabimanya da min n'o bɛ bɛn subo ɲuman ma donc n'i y'o gosi o daw la o tɛ bi naani ni wɔɔrɔ ya o bɛ kalo wɔɔrɔ de d'i ma a bɛna fɔ kalo wɔɔrɔ o de kɛra mukadima ye sari mukadima min ye ciden yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a tun bɛ fɛn minnu y'a kɔnɔ a ka cidenya ko caman tun b'a la ani a ko nin bɛna kɛ cogo di a wolo a bɛna kunkɔrɔta minnu sɔrɔ a la a bɛna fasamaciya minnu sɔrɔ a la a ye nin kalo wɔɔrɔ bɛɛ kɛ a tun bɛ to ka subo olu de la ala bɛ tila ka la réalité tuguni kɛnɛ kan o la donc halisa an bɛ ayisa ka hadisaw la ustaz abukar

ko ala kira sallallahu alaihi wasallam kalo wɔɔrɔ nin kɔnɔ mm. k'a tun kɛra a bɛ langoloya ni garu hira ye a bɛ mabɔ mɔgɔw la mm. a tun bɛ taa garu hira kɔnɔ n'o bɛ wele bi k'a fɔ jabalu nur a tun bɛ taa langoloya o yɔrɔ la mm. donc a bɛ langoloya mun na dɔnnikɛbagaw ko ko ko fila a fɔlɔ ye mun ye a tun bɛ langoloya ka d'a kan makankaw bɛ boli bato min na a ni tun t'o kanu a filanan ye mun ye i n'a fɔ an ba aisha y'a fɔ cogoya min na fa yatahannasu fihi a tun bɛ ala bato garu hira kɔnɔ nka mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka e wahiyu ma jigin a kan a tun bɛ ala bato cogo di dɔnnikɛbagaw ko k'a tun bɛ sɔmi ni lahalaya ye lahalaya min b'a yira la k'a fɔ k'a ni ala ka surun ka tɛmɛ makankaw bɛ lahalaya min kan dɔw la dɔw b'a fɔ fɛnɛ k'a tun bɛ a fa ismaila ka taasira jɛlen min bɛ yen n'o y'o to k'a tun bɛ ka baara kɛ ni o de ye dɔw bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ eh, ala kira sallallahu wasallam n'a tun bɛ taa garu hira la sunkalo kɔnɔ eh, i b'a ye a tun bɛ fɛɛrɛ kɛ o don kama sun sun ma faridaya o kama a tun bɛ dumuniw ni jiw labɛn kadija b'o labɛn ka d'a ma a bɛ taga a bɛ se ka tile fila tile saba kɛ o cogoya la garu hira kɔnɔ a bɛ segin ka na ni dumuni ninnu banna tuguni a bɛ segin ka na ala kira tola o de la sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na an ba aisha bɛ k'a lakali faja ahul malak donc mɛlɛkɛ nana a ma donc o ye kalo wolonwulanan i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sunkalo kalo donna yɔrɔ min na dɔrɔn a tola garu hira kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ bari don dɔ la dɔrɔn mɛlɛkɛ sera ka cun a kan ten mɛlɛkɛ jibirila i nana a ma mɛlɛkɛ jibirilayi nana a ma yɔrɔ min na a sera k'a minɛ ala kira jatigɛla kosɛbɛ a ko a ma iqra qala ma ana bi qari a ko ala kira ma ko kalan kɛ ala ko ko ne ala kira ko ko ne tɛ kalankɛla ye ne ye kunfin de ye n ma kɛ kalankɛbaga ye a ye nin fɔ tuma min na qala an ba aisha ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam fa akhazani fa ghattani ko jibirila y'ale minɛ o yɔrɔ la a y'ale bisi eh, dɔnni ye fɛn min ye ustazi abubakar a ka dun kosɛbɛ ala kira ko ko jibirila y'ale bisi e b'i yɛrɛ ɲininka pourquoi jibirila y'a bisi o de kosɔn ni kira ye kuma kuma fɔ walahi n'i y'a fɔ cogoya lajɛ i b'a dɔn a dabɔla ko dɔ de kama balibala min bɛ se ka na kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye k'o wuli ka bɔ yen mɔgɔ dɔw ko k'o tuma ko fa de bɛ jibirila la ko jibirila ka ala kira bisiya ko kuma o tɛ tiɲɛ o kama u b'a fɔ k'u bɛ nin hadisi sahihu nin gosi k'o tɛ tiɲɛ lakin dɔnnikɛbagaw ko ko mun de kosɔn ala kira ko fa ghattani pour que k'a yira e min bɛ ka lamɛnli kɛ k'a fɔ sugo tun tɛ dɛ kana yaqazatan n'o tɛ dɔ bɛ se k'a fɔ ko non awa ala kira tun bɛ garu hira la sunɔgɔni de cunna a kan dɔrɔn a sera ka nin ko ninnu ye a jatigɛla a bɔra ka taa a lakali lakin fagattani i b'a dɔn o la k'a fɔ k'a kɛra yaqazatan kira tun tɛ sugo la dɛ a kɛra yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko k'a ye nin fɔ nin cogoya nin na o kɔfɛ tuguni k'a y'ale bila ko iqra ale seginna kuma nin kan tuguni ma ana bi qari'in k'a y'ale minɛ tuguni siɲɛ filanan to fagattani dɔn a ko fagattani hatta balaga minni ljahda k'a y'ale minɛ k'ale bisi ko fo ale sɛgɛnna o kɔrɔ sadi sɔɔni a ni ka tigɛ a y'ale minɛ k'a bisi sɔɔni a ni ka tigɛ a tilala k'a bila tuguni a ye ala kira bila o la tuguni a ko tuguni ko iqra ala kira seginna kuma nin kan to siɲɛ sabanan de la jibiril yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ iqra bismi rabbika allazi khalaqa kalan kɛ n'i tigi tɔgɔ ye i tigi min n'a y'i dan khalaqa al insana min alaq a ye hadamaden dan ka bɔ jelikuru la jelikuru siminen na iqra kalan kɛ

aa o y'a sɔrɔ a bɛ dɔnnikɛbagaw ko k'a bɛ i n'a fɔ ko nin ye jatigɛ min bila a ye nɛnɛ de don a la dɔn khadija ye birifini biri a la ka to k'a ɲininka sa dɔn hatta zahaba anhu raw'u fɔ siranya taala ka bɔ ala kira kan tuma min na sa khadija ye tola ka a ɲininka sa ɔ khadija y'a ɲininkali daminɛ a ko khadija aa laqad khashitu ala nafsi aa ko kadija ne siranna n yɛrɛbakun kan dɛ n ye ko min ye nin ni n y'a ta ni si ye n ma da a la ni n bɛ hakilitigiya kɛ a kɔfɛ n'a ma kɛ sababu kɔni ye ka n fatu n ma da a la ni n bɛna kɛ hakilitigi ye a kɔfɛ a kadija ko ko e ye mun ye a sɔrɔla k'i da don lahalayaw la ale tola garu hira kɔnɔ komi a ka laada don cogoya min na a bɛ baara min na dɔrɔn jibril nana a donna k'a fɔ lahalaya min tɛmɛna aa khadija ajib a ye kuma dɔ fɔ ustazi abubakar kuma nin ka kan ka sɛbɛn ni sanu de ye kadija ye nin kuma ɲumanba nin fɔ wahayu tun tɛ yen kiti ma jigin silamɛya yɛrɛ kɔnɔ lakin automatiquement a ye kuma min fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala kira ye maa ɲɛnama yɛrɛ de ye wa ala kira fɛnɛ tun jogo ka ɲi wa hadamadenya lahalaya mankutu ɲuman bɛɛ tun dafalen don a la ka kɔn a ka cidenya yɛrɛ ɲɛ kadija y'a fɔ kalla wallahi ayi wallahi n bɛ n kali ala la e bɛ ka kuma min fɔ nin k'i siranna i yɛrɛbakun kan ala tɛ sɔn fewu e ka kɛ yeko fila juguman ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ yeko fila ye tuma dɔw la i ye denmisɛnnin ye i bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba ye o bɛɛ yeko fila de ye mais yeko fila juguman wallahi ala tɛ sɔn mɔgɔ ɲuman ka k'o ye sasi a ko mun na n bɛ nin fɔ

depuis ne y'i dɔn don min na ne b'a dɔn i bɛ sinji tugu a filanan ye mun ye i bɛ mɔgɔ dɛsɛbagatɔw i b'olu jigi tugu i bɛ fantanw i b'olu ɲɛji cɛ a ko i bɛ lonan bonya i bɛ mɔgɔw dɛmɛ u ka gɛlɛya kow la u ka masibakobaw i b'i jɔ u kɔkɔrɔ o wagati la ne y'i dɔn don min na ne y'i dɔn ni nin lahalaya de ye mɔgɔ o mɔgɔ fɛnɛ bɛ nin kɛ diɲɛ kɔnɔ ala tɛ sɔn i ka kɛ yeko fila juguma ye ustazi an bɛ istinbatuba dɔ kɛ yan k'a fɔ an funankɛninw siga t'a la k'a fɔ ni alako kɔni b'i bolo k'i ye laadiri alako kan walahi ala tɛ sɔn i ka kɛ yeko fila juguma ye eh, an terikɛ dɔ ko n ma mhm. k'olu fa k'o ma ko mhm. depuis ne ye nin lahalaya nin na mhm. depuis ne y'a ye misirilataga ka di i ye i bɛ nin lahalaya nin na ko ne b'a dɔn e tɛ kɛ fosi ye eh. ko ne denw kɔni bɛɛ la ko ne jigi fosi tɛ e kan a ko dante bi walahi bilahi ne de jɔlen don n'an ka du fɛn bɛɛ ye ko ale kɛ o kɛ ka wari d'a fa ma k'a fa b'a kun jigin e ka alako minɛ laadiriya la i dusukun ka sanu ka ɲɛsin ala ma k'e bɛ kɛ yeko fila juguman ye ala tɛ sɔn o ma habada mɔgɔ kɔni mago bɛ fɛn minnu na yeko ɲumanw ni fɛn i tɛ i tɛ se o parce que i tɛ sonyɛli kɛ i tɛ foyi kɛ mais i kɔni seko ye mun ye ala b'i jɔ n'o garanti ye diɲɛ kɔnɔ walahi donc ça c'est eh, nin de ye wahayu kibaruya ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye mun ye kuluwo kɔnɔ ni an ba khadija an ba aisha bɛ k'a lakali mun tɛmɛna a ni an ba khadija fɛnɛ cɛ ee tumana min na ni nin banna ee khadija ye nin kuma nin fɔ kow yɛrɛ nɔgɔyala khadija bɛna méthode filanan na o méthode filanan ye ne b'a ɲini karamɔgɔkɛ an k'o bɔ